enwere ihe m chọrọ ịgwa onye ọbụla nọ na Anambra steeti and onye ọbụla nwetara information a make sure na ọ tụsara ozi a ka ama ma ọ ga-erute eh, our governor Soludo Charles Soludo solution aka maka na ihe na-eme na Anambra steeti a anyị ndị Igbo nwaada unu ekene unu Biko ọkwa nwaanyị a mara ebe a dị oke mkpa ọ dị nnukwute mkpa maka ndị be anyị si mpaghara ụwa niile anata Anambra steeti mgbe ị natara Anambra wee ruo n'Upper Iweka biko onye ọbụla kwụsịrị gị n'Upper Iweka ị kwụsịkwana ị kwụsịgodo akwụsị ị gbaa ya ajụjụ ọnụ ị kwesịrị ịgba ya ka ị wee mara ma ha bụkwa ndị uwe ojii eziokwu eziokwu na o nwekwa ndị uwe ojii sef na-ezu ohi mana gbaa ha ajụjụ ọnụ ọ karịa ị kpọkọọ ndị mmadụ n'ebe a ka ndị mmadụ gbatanyere gị aka maka na ihe na-emezi n'obodo a ihe na-emezi na Anambra n'Upper Iweka ọ dị egwu ngwa gee na ihe nwaanyị a kwuru ana m abịa alụ a na-eme ị na-asị kedu nọọ ndị nwa na-akpọ ndị nwa afọ mana ihe na-eme anyị bụ na be anyị ka ọ dị kedu ihe m na-akọrọ unu na enwere ihe mere nwanne ụnyaa di m jere Obianọ wee bute malt na Upper Iweka ebe a nwakwa relief market nke onye ọbụla ma wee napụta n'okpuru flyover ndị polisi wee kwụsị my husband wee sị ya kedu akwụkwọ moto moto a na-agwa gị ha bus na-acha white anyago moto a for 20 years sị ya kedu akwụkwọ moto di m nwere akwụkwọ moto chi ha na-eche akwụkwọ moto akwụkwọ moto zuru ezu ha sị di m ee eh, na-ede custom color na moto a kwesịrị ịbụ color not white and beside mmanya o bu na moto ebee ka o si bute ekwu okwu aka aka ha sị di m ya jee ka ọ fụọ ọga na moto di m abazie moto nwa ka ọ fụọ ọga onye nke anọchie ya ebe onye nke anọchie ya ebe a the next thing a fụ ha buru di m muvuo were handcuff wefee ya aka azụ tinye handcuff n'aka naabọ sị ya na ọ bụ onye ori wee buru di m wee na-akpagharị my husband wee sị ka e jebe station kedu ihe bụ na ya bụ onye ori ha wee sị ya ekwukwa na anything na ọ mara ndị ha bụ in fact na ọ ga-enye ha 500,000 ego gịnịzi ndị a bidokwa tọchọwa my husband o polisi before ị mara ihe na-emenụ ma handcuff ha tụfere ya aka azụ wee tụ ya nwoke mmadụ wee mere ha transfer 200,000 naira because ọ sị na ya amazị ya chee ma ọ ndị kidnapper na ya amaghị na ọ polisi maka na ụdị okwu ha na-agwa ya ma ihe niile ha na-echezi ya nwa na-echezi na ọ nwere ike ọ bụrụ ndị kidnapper wee sị ka ya save godu life ya ha wee buru eto POS

mgbe ha ji wee bugharịcha wee drọpụọ the man wee nara ya 200,000 di m nata na-asị ya kedu ihe ọzọ kwa Upper Iweka ebe a ka i jere ibute malt ọ sị m nne na ndị polisi kidnapụrụ ya m sị ya kedu ihe bụ na ndị polisi kidnapụrụ gị ọ sị m na ihe ya fụrụ tata na ya afụberọ since nne jiri mụọ ya na ya makwu na polisi na-ekidnapụ mmadụ ha agbagbuo ya na ha bie na-akpagharị na-asị ọnọma mmedị money ọnọma mmedị money ihe nke a wee wute m e wee ruo yesterday bụ 13th m wee binite ụdụla wee sị mba wee sị di m na anyị ga- na m ga-afụ isi this matter m wee kpọba ndị mmadụ wee jeka ndị na-anọ n'okpuru flyover Upper Iweka a sị na ọ ndị okpoko junction ndị okpoko division mụ na di m anyị wee muvuo m kpọọ my sister na Abuja bụ CSO sị ya nekwa ihe na-eme na ọ sị m anyị jebe Okpoko Junction anyị erute Okpoko sị na m chọrọ ịfụ DPO abata thank God for some ka na-arụ ezigbo ọrụ because na nke onye mere sị kụọrọ ya aka this DPO bụ eh, Austin Okafor nọ n'Okpoko that man bụ sọ mmadụ a very young guy wee bata wee sị ya nekwa ihe anyị bịara nekwa ihe merenụ this man wee tie beatie his chest sị m na ọ bụrọ ndị division ya na ya ma training ya nyere ndị division ya na ha enwerọ ike ime ụdị ihe a wee sị m na nsogbu adịrọ na ya ga-afụ the root of this matter ma ndị division ya ma na ọ bụrọ ndị division ya na ya ga-enwetarịrị ndị mere ihe a o wee sị two men ha yipụ ha jee yipụ uniform before all sef ọ kpọọ ndị niile pụgoro ọrụ sị ha that everybody should report to station ka a mara ma di m a ga identify ndị bụ ha nwa even the moto ha niile nata ọ bụ na o nwerọ onye n'ime ha bụ onye mere ihe a o wee sị ha ngwa you people can go to your duty post nne o wee kpọnye anyị two men wee sị ha jee yiri mufti ha kpagharịa chọba ndị a

ihe unu na-ekwu nwekwa meaning because na this thing will go higher to the top or you people will surrender now ha wee sị ee eh, na ọ ha nwa na ha dị ready to pay back the 200,000 anyị nọkwa ebe anwa ndị a bakwa na moto nke ha zutego n'ụtụtụ anwa wee werekwa the 200,000 na wee nyechi ya di m back ka unu wee fụkwa ihe na-eme na Anambra steeti anyị wee werekwa the 200,000 wee gawakwa back to DPO Okpoko Junction the Austin Okafor wee ruo wee na-asị ya na ha nyekwara ọ sị na ọ bụla ya sisi pụta ha ya sị na ya chọrọ ịfụ ndị mere ihe a maka na ndị a bụ ihe na-bring bad names to Nigerian police force ndị a nọ n'okpuru bridge na-ezu ori ihe nọ ebe anwa bụ four set of police ma ndị nke nwa ma ndị nke nwa wee bụrụ na onwelọ na ebe ahụ ị pụta paakịa moto zuo gị ori saachịa di mụ nakọrọ ego niile dị n'akpa ya o mekwara transfer 200,000 wee sị na ihe a na m ma-ekwu ya na net ka onye ọbụla tụsa ozi a mara ihe na-eme n'okpuru flyover Upper Iweka and i rute ebe ahụ a sị gị ba moto abakwana moto ha ya-egbu gị egbu and whatever ọbụla mere ebe anwa go and report to station ndị DPO amakwa ihe ndị a na-arụ ebe anwa o nwekwa onye sendịrị ha o maka enwere ike ị na-asị polisi polisi ọ bụrụkwa ha ncha maka na DPO amarọ na ndị a bụ ori ka ha na-ezusi n'okpuru flyover na ọ ya ka m sịkwa ka m gwa ụnụ ụmụnne m onye ọbụla nụrụ ozi a tụsaba ozi a ka o ruo gọvanọ Soludo ntị ruo ndị dị in charge ntị ka a mara ihe na-eme n'obe anyị a na ndị be anyị na na-emesa intimidate too much thank you ka ọ dịkwanụ anyị anụgonu ka o si wee mee anyị na-ekenekwa DPO bụkwa Austin Okafọ nke nọ n'Okpoko Division Police Station anyị na-ekene gị ka i si wee gbaa mbọ wee fụ na e jidere ndị a kparụ mkpamkpa mana ihe m aghọtazi ebe a bụ na ndị a kparụ mkpamkpa ọ ndị uwe ojii ka ha bụ ka ọ bụ ndị a Soludo wegasịrị n'ọrụ nchekwa obodo sokwa na-akpa mkpamkpa maka anụrụ m na ego a na-akwụ ha epeka maka yazi ha na-emezi mpụ niile dị iche iche na-anagasị ndị mmadụ ego anyị amaazị ma ọ ndị uwe ojii ka ọ bụ ndị Soludo nyegasịrị ọrụ nchekwa obodo maka na ada anyị nwaanyị akọwazịazịrị anyị ọfụma mgbe DPO jideziri ndị otu e jideziri ndị kpara mkpamkpa ada anyị nwaanyị emezi ka anyị marụ ma ezigbo ndị uwe ojii ka ọ bụ na ha abụghọ ezigbo ndị uwe ojii ka anyị wee marụnụ nke anyị na-aya ndị be anyị biko nụ ka ọ hakwanụ m etu a n'ọnụ deere m ebumnobi gị n'ihe a na-eme n'Upper Iweka Ọnịcha ndewonụ ụmụnne m biko deere m ebumnobi gị n'efere mba ụwa tụsakwanụnụ ihe onyonyo a ka ndị ọzọ wee si n'ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akọ biko kwanụ subscribe ọnụ m to channel m a ndewonụ ụmụnne m ngwa ka ọ dị